Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ndewonu geenụ ntị nụrụ akụkọ nke taa bụ mọnde abalị iri abụọ nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa eke dịka o si gbaa n'akwụkwọ dị iche iche Na akwụkwọ Channels, anyị hụrụ na otu a maara dịka Socio-Economic Rights and Accountability Project, SERAP na mkpirisi bekee, akpọọla onyeisi ụlọukwu Sineti bụ Godswill Akpabio

na Daily Trust anyị hụrụ na okporo ụzọ niile dị n'Abuja akpọchichaala dịka a na-eme ngagharị iwe maka ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Na Sahara Reporters, anyị hụrụ ụlọ ọrụ Rule of Law and Accountability Advocacy Center, RULAC, na mkpirisi bekee ka ọ na-ekwupụta na tupu enwee udo na ịdị n'otu na naijiria gọọmenti ga-atọhapụrịrị maazị nnamdi kanu ma ọ bụghị otu a ihe niile a na-eme bụ mmiri wuru okwute n'elu na Vanguard anyị hụrụ na otu pati African Democratic Congress ADC na mkpirisi bekee achụọla onye bụ osote onye isi oche pati ahụ na mpaghara South South n'ọrụ bụ Usani Uguru Usani n'ihi mkpesa banyere omume megidere pati ahụ na ịghara ige ntị n'iwu ndị ọchịchị nke pati ahụ na Channels anyị hụrụ na ndị agha Naịjirịa agọnahụla asịrị ahụ n'ebe niile na ha na-achọ ịkwatu ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa ma were oche ọchịchị nke Naịjirịa ha kwuru na ha kwudosiri ike n'ọchịchị ọhakarasị na ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu ihe mberede okporo ụzọ eriela isi ihe karịrị mmadụ puku atọ na narị anọ na gburugburu naijiria bido n'ọnwa jenụwarị ruo n'ọnwa septemba 2025 ọ bụ ndị ụlọ ọrụ nchekwa okporo ụzọ road safety kwuru nke a ọ bụ na punch ka akụkọ nke a gbara na punch Anyị hụrụ osote onyeisiala bụ Kashim Shettima ka ọ na-ekwu na ụlọọrụ EFCC anwụchiela ihe karịrị mmadụ narị asaa bụ ndị dara iwu ma weghachite ihe karịrị narị nde naira ise kemgbe afọ abụọ gara aga n'okpuru ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu. na Sahara Reporters anyị hụrụ na otu obere nwata nwanyị egbuola onwe ya na kansụl Gubio dị na steeti Borno ka nna ya manyere ya n'ike ka ọ lụọ otu n'ime ndị enyi nna ya ahụ anyị hụrụ na Channels na mmadụ iri na isii anwụọla ebe mmadụ iri na anọ ndị ọzọ merụchara ahụ site n'ihe mberede nke okporo ụzọ mere na okporo ụzọ awara awara siri Abakaliki gawa Enugu nke a na-eme kpọmkwem n'elu Nkalagu Overhead Bridge dị na kansụl Ishielu nke dị na steeti Ebonyi Na Sahara Reporters, anyị hụrụ na onye bụbu gọvanọ steeti Abia na sinetọ na-anọchite anya mpaghara Abia North n'ụlọ ukwu sineti bụ sinetọ Orji Uzor Kalu akpọọla oku ka e megharịa oge ọchịchị onyeisiala na ndị gọvanọ ka ọ bụrụzie otu oge nke afọ isii, six-year single term. na Daily Trust anyị hụrụ na ndị uwe ojii steeti Kwara anwụchiela otu nwoke aha ya bụ Muhammadu Jalo maka igbupụ otu nwoke na-arụ ọgbatumtum isi dịka ha na-enwe esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ maka ịrụ ọgbatumtum ya nke a mere na Bode Sadu na kansụl Moro dị na steeti Kwara ahụ

Anyị hụrụ na Sahara Reporters na ndị oji egbe bandit atọhapụla mmadụ iri abụọ na isii bụ ndị ha ji eji dịka ha na onye isi oche kansụl Faskari na steeti Katsina bụ Surajo Aliyu nwechara mkparịta ụka ihu na ihu. na akwụkwọ Vanguard anyị nụrụ na okporo ụzọ niile atọgbọrọchala chakoo n'ime Ọnịcha Nnewi Enugu na mpaghara South East niile dịka a na-eme ngagharị iwe maka ntọhapụ nke Maazị Nnamdi Kanu Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ mọnde abalị iri abụọ nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ka chukwu chekwaa anyị niile n'abalị a onye a hụrụ taa ka a hụkwa ya mgbe dị otu a echi na-abịa abịa aha m bụ okechukwu anyanwụ ndewonu